ozi dị oke mkpa ee ka ozi ma si ji aga bụ na ndị igbo ga-afụ onwe ha dịka ndị juu ndị israel nọ n'etiti ndị arab na naijiria onye igbo ọbụla fụ onwe ya dịka onye israel nọ n'etiti ndị arab na naijiria ị ya akata arụ ị ya akata arụ n'ime mmụọ gị obi ya esi gị ike iji wee nụọ agha agbụrụ ọbụla nọ naijiria kpọrọ igbo asị agbụrụ ọbụla nọ naijiria kpọrọ igbo asị o nwere ife ma akụziri ụnụ taa ịbata akpụrụ mmadụ 100 otu narị mmadụ kpọbata ha na ọnụ ụlọ wụ mmadụ iri ya anọ na ya ewee sị ha kpọchido ha ebe ahụ ihe ndị dị ike ya emewe ka ha gbube ndị dị adịghị ike ka ha wee nwee zọta ndụ ha e nwere ihe mere n'ala Igbo ka ahụ ihe mbụ nke abụọ bụ ọzụbe ezighi ikwu ezighi ibe na-azụta nke ahịa jụrụ onye igbo chụrụ ego gaba mana ọ chụghị uche maka na anụsịara agha enweghị ihe a na-akpọ guerrilla war ọ guerrilla war ya address ihe niile asị na enwere three hours guerrilla war ya echepụ enemy maka ọ bụrụ na o merie n'agha nke agbakọrịtara egbe agha nzuzo agha okpuru kacha bụrụ agha dị njọ n'ụwa ọ ya nwa na-achịkọ ihe niile ọnụ onye meriri ya enwezi ikikere ime etu si wee sọ ya ndị amerịka bara iraq ịbata iraq were ha ofu mkpụrụ ụbọchị isii ha wee baa baghdad capture ya soja isii ka ndị ndị amerịka ndị us nwụrụ ọ mmadụ isii ka ha nwụrụ nwụrụ n'ime ha ha wee nweta baghdad mana ka ha nwetaziri baghdad ndị iraq wee baa agha nzuzo n'ofu arọ ha ndị amerịka nọ na iraq egbue mmadụ 8000 wụ ndị agha amerịka edobie na nzuzo ya na ịgbakọcha ihe na-emenụ agha nzuzo a na-akpọ guerrilla war ka wụ the only option ndị igbo nwere iji wee survive the only option ndị igbo nwere iji wee survive dịka ihe m na-ekwu ndị igbo ka anụsịara agha elee hurdles nakọrọ ha ma ego ha nakọrọ ha ma ụnọ ha nakọrọ ha ihe niile ha nwere onye army bata be unu fụ nwa agbọghọ dị mma ọ kpọrọ ya n'ike ọ bata fụ ụgbọala ọ laikiri o buru ya ha na-emechacha ihe niile ahụ ha melụ mụkasị ụmụazị n'ala Igbo maka agboro niile anyị hụrụ dị n'ala Igbo tata na-ebu egbe agbagbusi ụmụnne ha ị nwere ike ọ na-asụ igbo ị sị na onye igbo ka ọ bụ mana enyobaghị m anya ime ụfọdụ a mụrụ amụtago nwa onye a mụrụ 1968 amụtago nwa ruru 20 years or 25 years or 30 years it depends mgbe o ji wee nwaanyị so onye a mụrụ 1966 mgbe agha tekigoro ihe dị ka asaba amụtagokwa onye ruru arọ ọgụ arọ na abụọ mana i je n'isiokwu mbụ anyị bịazie chụbazie ka anyị nweta ego nri chụbazie onye si n'agha pụta na-ebu onye buru nsị na mba dị iche iche na-alụ ụmụ ọrụ dị iche iche mekata nweta ego kpọghakwa ihe ọ na-elebu mbụ ụmụ kịrịkịrị ahịa ọ na-elebu mbụ chineke si ebe ahụ wee gọzie ya o wee zụba ego ya egwu a na-atụ ya maka anyị ji ofu ụkwụ wee nọlụ nọkata anyị were ụkwụ na abụọ nọlụ anyị nụọ nwaanyị hapụ na vileji n'obodo anyị kpogote ọ bụrụ ndị nọ Lagos bụrụ ndị nọ ugwu Hausa ụmụaka ga-anọrọ n'ala Igbo ị na-anata anata na-abịa afụ onye be e megidezie nwaanyị be anyị tibe gịnị na fa ya-eso di fa wee jebe ebe fa nọ gịnị na ife a bụrụ marriage ọ bụrụkwa di nụ na di nwa ụmụ nwaanyị bịa pụtaba kpọkọrọ ụmụazị bịa anọkọtazie alụba ụlọ e chefuzie na ndị lụrụ alụ e wee nụọ agha na ọha nchaba anaghị agharụ ndị lụrụ alụ e wee nụọ agha ha nchaba anaghị agharụ onye igbo fuo o nweghị azụ onye israel nọ na nọ n'okirikiri ụmụ arab tata ndị Igbo zụtala ego na-esi ebe a gba ụgbọelu eje mba China o lue mba China ọ zụọ ahịa ma ịkwado ahịa ma ịzụ azụ ma ibunata ya ebunata ma ile ya ere ọ na-ewe ya ọnwa ịnọ o mekata tụtụkata tụtụkide tụtụta ịlụ ebe a na-alụzi nkụrụngwa ahịa ahụ a na-akpọ indọstrị o bulie n'uwesịa na obodo ahụ o bi ebe ọ bụla ị lụrụ industry n'ala Igbo ebe a na-alụpụta ngwa ahịa i si ala Igbo je Kano wụ 9 hours i si ala Igbo bịa Lagos wụ 6 hours truck o e ji truck wee gba ya kerizi ihe kpatalụ na ị nwerozi ọgụgụ isi na ị na-anọ ọnwa ịtọ ma ịzụ azụ ịpụ apụ je zụa chelegori company wee lụchalụ gị dị ngwa ahịa i wee tinye n'ụgbọ o wee nata ịgba ya agba bupụta ya wee lee ya ọ kụrụ ọnụ n'ọnwa ịnọ okay ka wepụ nke olile ofu ọnwa ka were na i ji ofu ọnwa wee lee ka wepụ ya ịzụ ịkwado ya akwado na ije zụta ya azụta na ibunata ya ebunata were gị ọnwa ịtọ onye ọ sọrọ gị bụrụ etu a ka o si wee dị maka o nwere ndị ọzọ kwụnye nchịkọ mba ụwa bịa ahịa na China ị kwụnye ya on aka na-arụrụ ndị ahụ sị gị nye gị time e ji alụpụta ya ọ na ihe m na-ajụzi wụ ọ ị lụzie mkpụrụ ngwa ahịa gị n'ala Igbo ọ bụrụ ịgba six hours wee nye enweta warehouse na Lagos ka ọ ịgba nine hours nweta Kano for the heart of the north bụ ihe bụ nsogbu gị ndị Igbo nwezikwa ọgụgụ o nwerozi ndị nwere ọgụgụ isi nọ n'ala Igbo anyị o nwerozi ndị nwere ọgụgụ isi nọ n'ala Igbo anyị o nwerozi ebe a na-anọ atụ alo o nwerozi ebe ndị Igbo na-agbakọ onye Igbo fụ ebe ihe na-eme nwanne ya n'obodo ọzọ ọ mịrị pụọ jewalụ o nwerozi onye nwelụ aba ntụgharị ọ gịnị na-eme nne m sị m na agbụrụ anyị afụhọ agha na ọ ya ka anyị ji ezuzu ezuzu ọ na-ebe nwa m alụkwana ihe ọbụla na mba onye ọzọ n'ọkwa anaba agharụ ọkwa oluene na ọkwa chaja na welu mma ana chighata azụ n'okwu m kpọrọ ọnụ onye Igbo fụ onwe ya as onye Israel nọ na ana nọ n'etiti ndị Arab okay okwu ọzọ dị ka ibe ya n'afọ 1963 ka ndị ugwu chọrọ imezu ihe ha kwuru na ha ya asụnye Koran na Atlantic Ocean na ha ya agbanwe akara aka onye ọbụla bụ onye Southern Nigeria bụ onye Nigeria ha wee ha agbanwechago nke ndị ugwu ndị ugwu niile agbụrụ niile nọ n'ugwu agbanwechago akara aka ha maka ife ha na-emewo ihe dịka na Kebbi steeti ebe m biri maala ha enwere ndị na-asụ asụsụ dị iche iche iri na abụọ na Kebbi steeti ịbịa ihe ndị gbanitere enu ihe dịka zuru ihe dịka hausa ihe dịka zabrama ihe dịka e, e, yawuri ha ndị a bụ ndị agbụrụ dị iche iche nọcha na ka ndị obere kpara afa fulani bata na-anụso zuru ọgụ ndị zabrama yere ekwe tinyere ndị zuru aka ndị awụsa yere ekwe tinyere ndị zuru aka ndị yawuri yere ekwe tinyere zuru aka fulani nọgide ha nọgide ha nọgide ha emerie ha kpọta ofu onye ha mee ha eze mee ya eze na nke ndị zuru ahụ ha emuvukwa baa zabarama ha na makwụsị bụkwa ndị zabarama ha kpọrọzikwa ndị agha pụtara na zuru wee nụso ndị zabarama merie ndị zabarama tinye eze onye fulani n'ebe a etu a ka ha si wee jigide north niile wee chịkọọ ha ọnụ jide ha ha gbadata side be anyị wee bụrụ na ha gbakọọ etu ha si ji abata be anyị ọ dịrị fa ọ fịarụ fa arụ ha na-ewezi ndị igbo anyị were abata mgbe ha chọrọ ịgbanwe akara aka ndị imo steeti ndị igbo anyị ndị be anyị nọ n'imo steeti ha bịa gbakọọ na ha mere ya na yoruba land 1963 mgbe ha wepụrụ onye meriri tinye onye ọzọ ndị yoruba wee holu ntutu taa maka ihe a ịgbanwe akara aka ha na ha dọgide dọgide dọgide dọgide ọkwa akwụkwọ ofis ịstọ onye fulani

uzie na egburu na nke a bụ coup ndị Igbo mana ọ bụrọ ya bụ ebe m na-eje o wee lue 1983 ndị Fulani nachitakwala azụ na ana Yoruba wee jee n'Ondo wee wepụ Michael Ajasin meriri na ịtụnye aka ịchị Ondo steeti wee tinye Akin Omoboriowo saboteur mgbe e tinyere nke a nwa nwaanyị na-akọyeri kịta nwa nwaanyị a na-akọyeri ọkwa ihe so nna esi na nwa ahụ ma ihe asị sị na arụ dị ya na arụ adịrị ya asị mgbe anụrụ ihe dị na ya ndị Yoruba gbugbe anụgide nụgide nụgide nụgide nụgide nụgide fulani kpụwa emekwa coup again 83 wepụ gọọmenti ahụ na-achị then ya ọya ka a chọrọ ha chọrọ ịbịa n'ala igbo nwee ụjọ maka ha mara igbo dị ka anyị nụ karịa ndị yoruba ha nwee ụjọ gbakọọ strategies etu ha si ji abata ha kpọọ fada mbaka chọọrọ ya ego maka ori owowo ego ọkwa ego onye bupụta ha na ego ọ bụrụ chukwu ụmụnne ya ka ya gwa ya okwu i kwuo ọ kpọọ contact ya ozugbo a bịa kpọrọ o were ego sọtụ atọ asọfa onye ahụ a na-akpọzie karịsịa ọnwa ee ọnwa na-etiri ọra oke mmiri afa abarọ uru afa ndị ala tata ka onye igbo na-abụ nweta o je ebe mmụọ je gụta ọkụ ebe mmadụ bịa rafuo ya onye igbo jee họtụcha gbagharịsịa bute ego o jee ego moto 500 million 1 billion na-agba ọ bụrụ ya bụ ee development ụmụazị anyị achịrị egbe gaba o nwere ụlọ ọrụ ị lụlụ o nwere ebe a na-alụ ngwa agha ị lụtalụ o nwere ebe ị lụtara ebe a na-alụ akụrụngwa o nwere ebe ọ dị ụmụazị kụcha akwa na-akwụwa dị megide biofut chigharịba egbe bịanụ gbaa ụgbọala ahụ unu na-ego bịanụ gbaa ya n'ala Igbo ndị ala onye zụta nweta ego ya anata bịa drọpụ industry na ana be nna ya ụmụazị enweghị ha na-alụ anyị eburu moto na-ata ihe ọnwụ n'anya o nwekwa enyi nwaanyị o nwere nalị ya a sị na chief chọrọ ịfụ nne chief akpọrọ nwunye onye ahụ fiancee ịnapụ ya ya enu agbọwa ya n'afọ gere ihe i ji wee karịa ijikọ echi ego ọkwa ego unu ya erichi ego agụcha na-enye unu unu a na-agba ọsọ ọ fọrọ nwa obere e were onye igbo mewe experiment etu o si wee mee ndị juu na germany agbute gị dịrị ndụ a kpọpue gị isi a kpọpue gị isi a na-enene etu ụbụrụ mmadụ si alụ ọrụ ọ bụrụ na aka e bee gị aka a na-afụ etu aka mmadụ si eme ndị juu pasịrị ya and ụdị ihe a kịta mere ndị igbo a na-eme ndị igbo kịta ka e bido mebe ndị juu na-ahụta onye juu dịtụ opportunity ịgafeta na the other side na nke ebe ndị nwe obodo nọ ọ na-agbazi ụmụnna ị sụalụ ya Jews language ọgbụwalụ na ya chọrọ nnọọ na ya chọrọ ọ na-amaghị ife ya na-akụziri na-agwa ha secret ndị be fa ọ bụrụzi onye ma ihe ọ ya ka e wetara anyị agafu ekperima ọkpa ọcha kpọta ya jee Abuja kpụgbu ya e mechara election ma daa bụ onye nke ịnọ hopeless ka ebu ibe bụ hopeless Ụzọdịmgba ọ ihe a ịmara ihe ọkwa ego ị ya-achụta ego i rie ya ee mana ị yarọ enwe obi umeala na ndụ ọkwa mmadụ dịka e gbugoro kịta a na-agbagbusi ndị mmadụ na-agbagbusi ihe anyị ka bido agitation na-agbagharị Fada Mbaka kpọọ ndị Igbo sị ha na Chineke agwago ya o na election imo imo steeti na chineke chụzugo onye nke ịnọ ka ọ bụrụzi onye nke izizi na chineke gwara ya maka ha mara ndị igbo fụrụ chukwu n'anya na-atụ egwu chineke ebe ezuo mbaka wee download every damn thing ihe ọ pụtara bụ na gọvanọ ọbụla nọ n'ala igbo today onye ọbụla bụ gọvanọ na taa ọ bụrụ na ndị ugwu gwa gị ikwerọ ewepụ gị onwere ife ya emenụ fe test gị ọ fụ na ọ galụ efugo mbaka amara ihe o melụ na alụ ka ọ kpalụ hei onye tere ude nsọ o nwerọ ude nsọ etere gị ihe etere gị bụ groundnut oil olive oil nwerọ ude nsọ etere gị n'ahụ onye ụnụ na-achụ ego ihele adịghị eme ụnụ ile ụmụnne gị lele ole lefe nala ego tii n'akpa mana ọ bịachekwe nwaanyị na-atụ nyasị na ọ bịachekwe ọ bịajikwa onye ọbụla ya fụcha onye ọbụla ya emecha afụ ife ọfụrụ onwe mee fụ ife o mere onwe ya ọkwa ego a ego bute bute si ebe a ị nalụ tụọ ụmụnne gị aka egbuchasịa ha onye igbo nwa ihe bute ego biko ọ sọsọ ịrụ ụlọ ka ka eji eme development ee ọrụ matias akụ ị na-asụ ọhịa ebe ya alụ ụlọ lụọ bụ na iji ego lụọ ebe a na-alụpụta ngwa ahịa lụọ ebe a na convert ebe ahụ to industrial zone mgbe e nwere people's club ka a lụrụ industry highest n'ala Igbo kịta onwerozi ebe ndị Igbo na-agbakọ ekwu okwu onwerozi ebe a na-atụ aro kele ụdị agbụrụ ụnụ ụra agbụrụ ndị ala o nwerọzi ebe ndị Igbo na-agbakọ tụọ aro mgbe People's Club dị ife ihe dị ka plastic industry dị na every part of Igbo land ehu salon industry everywhere Ferdinand Anaghara na-akpụ moto spare parts n'anya Adam na Urualla many people lụchara industry na befa ihe niile akpụri na taa igwe ọ sị gị ọkụ adịrọ nwoke ịlụcha cost of production gị itinye ego gị gain gị wee tinye n'ahịa ndị yele ndị juu na-agba ego bata ha aka ha somersault ya within the jewish people seven times before he spend it out ihe ọ chọrọ igo jee ebe nwanne ya nọ je goro ya etu aka esi akwalite mmadụ o were na-ego moto innoson mmadụ ole ndị igbo na-eje ego moto innoson onye ndị Igbo one na-agba ya ịkwalite ya ihere ihere mee ụnụ ihere mee anyị bụ Igbo na nna agọrị ka m agụpụrụ onwe m ihere mee anyị maka esokwu m eme ihere mee maka okwu chukwu dị ya ihere mee anyị nwa bụ Igbo ego o nwerozi onye na-ege nke ibie na-ekwu onye ọbụla nwere ike ile nne ya lee nna ya ma ya bụrụ na o nwetara ego ụfọdụ na-elekwu kidney ha tata kelee ọgwụ ego karịrị nke a ndị Igbo gịnị na-eme anyị onye a na-achụ ọ na-achụ onwe ya ndị Igbo unu na-ebe property property property gịnị ka unu nwere it takes you 50 years ibia niile arụ akọ iri tata 50 years ka unu ji wee nweta the money ịlụrụ ụnọ ebe anyị rụrụ property property gịnị ka ị na-eluzu o lugo ihe Jewish people luzu na Germany o lugo ihe Jewish people luzu na Europe o lugo ihe Jewish people luzu all over the world eme ihe so ihe kpata na Swiss anọrọ na euro ị nwere idea 250 something billion dollars ọ ha ya akwụ ndị Jewish people ha kwụcha ya before ha baa euro ego mgbe a na-anụ second world war ego ma gold ma ọsịa ma ọsọ ndị Jews dọpụrụ na na Swiss as safety place ndị Swiss nachaa ya the data eji wee keep that info ndị Jews kụọrọ ha mmadụ kụnye mmadụ na na the na the work na the eh, eh, eh, Swiss bank onye a wee amụwa ya ọ bụlụ a Swiss kid as a as a Jewish person agwa ya bịa the purpose eji wee tinye gị ruo to the pinnacle pull wee the data the secret data ndị ndị ndị Swiss amara onye ọ bụla o pull wee benata America afụ agwa ndị Jews ndị Swiss a na-enye ọkwa unu sị na ngwa akwụkwọ a furu efu nee ya ebe a unu ya akwụ the money with interest ha yọgide wepụrụ ha interest ha ya akwụcha the money kwụwa ya one naira ya rapụ ya ha kwụcha ya before ha abụrụ member of ha baa euro e, e, eso use euro ha ka na use Swiss franc tomorrow ebe m na-aga ka m na-aga unu na-eru property block and cement na confuse unu block and cement ị chụtara under 50 years ihe m na-agwa gị wụ na o nwere ihe ị na-eluzu Jewish people luzuru intellectuals intellectuals is only one Jewish man nwetara the- nwere the dream of ịlụ atomic bomb Albert Einstein gbapụrụ from Jew a Jewish person mgbe ha na-esu onwe ha imi na Germany na-esu onwe ha na Germany mgbe Nazi batalụ mgbe Hitler party batara because all Germans all the Roman Catholic na-achị Germany for a long time Roman Catholic political party mgbe ndị Nazi batalụ ha wee sị na Jewish people wụ the demon ha fụrụ n'ụwa because of what ọ wụ na e nwee exam enwere a Jewish person agba first gba second a German agba third na-ewe iwe na ọ bụrụ na ndị ekwensu anọrọ ya na anyị maka agba first anya ụfụ ahụ na-ebi odi

na onye bịara na-achụghọzi ha wee chụgharịcha na ya egbuchasị ndị juu the whole Europe mana chineke mere ha amara mgbe Ben-Gurion na-eje maka ihe na ndị Jewish people assembly wụ nri ha na-eri the Jewish people don't eat what the world eat ha nwere ebe ha na-agbakọba etu mụ na gị si agbakọ na mgbede ọbụla ije ebe a na-agwọ nkwobi ije ebe a na-agwọ isi ewu ije ebe a na-esi ofe onugbu ofe nsala ije rie nri a na-akpọ ya nri ndị Igbo etu a ka ndị Jewish people si eme ha na-agbakọ o nwere ndị na-abịa ekebe akwụkwọ ebe ahụ ofu onye a na-akpọ mmanụ na-eme ka onye ala ọ bịa ọ na-ekefe akwụkwọ 18 something ka m na-ekwu ya 18 something ada 1883 na-eke dị akwụkwọ na-ekenye ya Ben-Gurion bi a mụrụ na England ọ bụ a big journalist a big boy a media mogul ka ọ bụ na England wee na-eto tochụọ na-anụ na ya bụ onye juu na-asụ juu na-ekpe ekpele fa na-agakwa ebe ndị be fa na-agbakọ tarara o luzie ofu mbọsị o wetara anyị abịa nwoke anyị abịa na-ekwu ya ebe fa na-ele nri a na-afụ ya as onye ala o lu one day ọ nara the man akwụkwọ na ala obi ụla ekwero bịa n'abalị o were akwụkwọ a gụba gụcha ya the zionist gbakọ kelee ya what is this zionist do somebody ji ego he put money into that thought kpọọ meeting first meeting na Brussels kpọọ ya Jewish people wee si all over the world wee bịa anọsịa ha ọgbakọ wee bido tụwa ego ha na-atụ ego na-atụ ego obere obere na-atụ ego obere nakọta a kpọrọ e sendi ofu onye jee na Palestine gote anị lụọ estate na-alụ a na-eme secret nwere ndị Arab amarọ ife na-emenụ tinye lelelelelele wee ruo mgbe ha nwere nsogbu na Russia e bido gbuo ha na Russia e bulu some Jewish people nọ na Russia kpọnata ha ebe a ha lụgolu ụnọ adịgo ihe niile adịgo a kpọnata fa ebe ahụ oge a ka ndị Arab mepere anya ha what is this people before zi nke Germany esee mgbe nke ndị Germany na-agbapụzi e jiri ndị Juu wee kpụọla ya bụta onye Juu e bepụ ya isi wee na-eme experiment etu ụbụrụ brain mmadụ ụbụrụ mmadụ si aga were ha wee mee ihe dị iche iche were ha na-eme nchọpụta gịnị ka m na-ekwu mgbe ha na-esu onwe ha imi Albert Einstein ka bụ lecturer na University of Germany in Germany mama ya bụ a German papa ya bụ a Jewish person ọ nọ ebe ahụ mgbe a gwara na every Jewish person ya na-eyi badge of David for easy identification ọ dịzie too hard for him ọ gbapụ gbana England si England wee gbana Amerịka wee lue wee weta the formal o ji wee bịa the format o ji wee bịa ejegwa American president mgbe a ka ọgụ ahụ ebidogo n'iru na-emetụ ewee o weta fọmụla ya wee lụpụta atomic bomb o kwue na ere ya tụ ya na Germany wụ ebe mama ya si wee jebe na Japan allies to the Germany o je tụọ ya ebe ahụ ụdị ọ na-agbakọ kịta Russia China South Africa Brazil India na-agbakọtakwa ọnụ ka ha nwekwuo NATO nke ha ihe a na-azọ bụ resources nọ na third world countries ekwe ihe a na-azọ ihe niile ihe dị na Russia today and Ukraine o nwere ihe na-esele ihe na-esele ha African resources Mali mere coup gbana Russia which all of us ma na Mali nọ under France and France were member of NATO Guinea mere coup gbana Russia Burkina Faso mere coup gbana Russia so anya cha ndị NATO na ọ bụrụ na a rapụ ndị Russia in the next 20 years all the animals nọ na their cage will run to Russia ha wee chọọ ka ha tinye checkmate Russia problem wee pụtaba ị na-ahụ taa mana chineke na-achọ iweta new world etu mụ si wee fụ ya weta olu obere ọgụgụ isi m nwere ka m jebe ebe m na-eje ndị igbo ka m na-ajụ sị ha biko ọ na nwa Mgbeke amarọ akpụ ka ọ na agụba adịrọ nkọ kedu ihe kpatazi na o nwerọzi forum ebe ndị igbo na-anọkọ atụ alo kedu ihe kpatazi na o nwerọzi ọgbakọ chịkọrọ ndị igbo ndị yoruba nwere yoruba table tennis club ha nwere other um, organizations chịkọrọ ha ọnụ ha na-anọ atụ alo e ruo ebe ahụ ekwuo maka ihe gbasara yoruba ekwucha aṅụwa iyi maka a ma na abụghị ndị wuruwuru ha aṅụwa iyi onye jekwa ekwupụta ihe anyị kwuru a nasaa ndị igbo kedụzi ihe mere na o nwerọzi ebe table anyị na-atụ alo dị ụnọ gị ụnọ ị lụrụ na Lagos ekwue industry gị na Lagos maka na i nwerọ uche i nwee uche mara na Lagos to Onitsha to any part of ana Igbo akarọ 8 hours ị rụcha industry gị load na moto bute ya ebe ahụ bugote ya ma ha na-ele ya ị chọkwa ịnọ ebe na-alụ ya na-ele ya ndị na-ewurọ industry na be fa fa anwụsịgo mmadụ a na-agba ala sị na ya yi akwa ha ndị ala ka anyị bụ anyị abụrụgo ndị ala kedu ife mere nọsị nke obupụ ka o establish industry ya out of igboland kedu ka emere ya nyanwa kpodo kpodo na ya yere bi egbu ego every place ma chineke na-aza ekpere aza ndị igbo ekpere mara zi ya ekpere bụ na ebe nna ya lụwa ya na be nna ya taa na-alụ ya na be nna ya taa yes gịnị ka m na-ekwu ndị igbo jee na ọwa uche hapụzie na ego jezie na ọwa uche now ka m gbaziela ụnụ igbo ama all over the world ndị igbo azụgo ụmụ ha n'akwụkwọ ha nwee ọgụgụ isi gụta ihe dị iche iche mana ọ ka achịkọzi ihe niile ọnụ onye na-eso gị nara arara ụra ahụ ndị enemy anyị they don't sleep ị bịa na every like a, a, a world igbo congress ndị gọvanọ sati na ndị igbo hijack gị elu he send agents he je he je he send agents enwere ike ofuke ma mmadụ na-abịa eje eje nụta ihe e kwuru wetakwara ndị fulani azọrisie ya ọ bụrụ ndị jewish bidoro ya ọ balụ ha balụ ha balụ ha ọfụma kedu ihe that world igbo congress metegoro n'ala igbo elu ebe ahụ nwa champion kụtụkọ bọtụrụ bue nwaanyị gbasasị ya o nwerozi aro a na-atụta o nwerozi aro a na-atụta ka m gbalụ ụnụ ama today ndị igbo kwuo na fe yere jezi abuja je keta ego mmanụ apụta anyị na eyi ya mee bọjetị emechaa bọjetị ekee ụtụ onye ọbụla atụwa nke ya o nwere ike yara karị 10,000 naira onye ọbụla na-atụ ụtụ ụmụnna erodu ego nye gọvanọ na-alụrụ anyị ọrụ anyị nwa ji ikikere onwe anyị ihe niile anyị hụrụ anyị na-akọtọrọ ya ejegheri wụ anyị nwa ji ikikere onwe anyị were bụrụ ohu na ana anyị na be nna anyị mana ọ ka m gbakwalụ ụnụ ama ọzọ ọ ka m gbakwalụ ọkwa ị fụrụ alụ niile a na-eme n'ala Igbo chineke ọkwa arụ ka ndị Israel mere chineke wee chụpụ ha n'ala ebe ahụ chụọ ha many many many times chukwu kechekwala o nwere ebe o nyere sị azụ ana obi ndị Igbo nene ana obi ụnụ ndị ugwu nene ana obi ọkwa ebe ị zọtara ị nwelụ ebe onye zọtara o nwere ya burunu eburu na ntị chukwu ekekwa ana sị na ya na na ndị juu na ya na ndị ndị palestinian no ọkwa ebe ị zọtara ị nwere n'ụwa tata ebe ọ bụla ị zọtara bụ your own ebe anyị na-akpọ ana igbo now ọ bụrụ na anyị akpachapụrọ anya ekpochapụ anyị anyị apụọ kpagharịba ka ndị fulani kịta anyị enwerozi be anyị ka ndị fulani na-esi ọnwụ ka ha nwee ebe ọ bụrụ ọdịkpa m atara ha ụta ha makwa ihe ha na-esi ọnwụ ka ha nwee ebe a ya-asị ihe a fulani land in the next two three hundred years ọ bụrụzie issue ọ bụrụzie story yes na anyị ebubu etu ndị Igbo si ekwu na ha nọgotara ihe 3000 years nke mmanụ nke mmanụ ọkwa etu ahụ ka ọ dị ọkwa etu ahụ ka ọ dị etu a ndị Juu bịa kịta mee occupied territory ọkwa etu ahụ ka ọ dị o nwere kwa Chukwu ekekwa ana o kekwa ana obi ọkwa ebe ị zọtara bụrụ nke gị ya dị burukwa ya eburu n'obi na-asị ya ebe a bụ Igboland if you are not to protect the Igboland